Eh, igbo bụ igbo ekenekwa m unu ee eh? eh, ndị be anyị sị na onye na-amarọ ebe mmiri bido maba ya ada ama ebe ọ nọ wee gbacha kedu ife kpatalụ na n'ala igbo na a na-afụ onye na-asụ igbo na-amacharọ asụ bekee dịka onye na-amarọ akwụkwọ a na-afụzi ya dịka iti ee ife ajọkwa njọ ee i nee anya taata ma ndị ji igbo ekreti kọntentị ma ndị na-asụkarị sọ igbo a na-ene fa anya dịka ndị ri ụgwọ akwụkwọ fa ọ dabarọ o nwere ka ọ dị mba ndị ọzọ jisi ike na-akwalite asụsụ na omenala fa ndị be anyị anyị a na-ekwu na onye na-amarọ asụ bekee na ọkara na bido bekee ọ wụ asụsụ anyị bekee awụrọ asụsụ anyị ọ wụ asụsụ ndị mba ọzọ ị ga-afụ nwatakịrị bụ onye igbo ọ marọ asụ igbo ọfụma ọ marọ ede ede ma ya fọzi ya ọgụgụ o nwere ka ọ dị mana nya bụ onye ga-akaba arụ sụọ bekee dee nya ede gụa nya ọfụma ọ daba ọkwa ị na-echekwa ife kpatalụ na n'obodo anyị a bụgodu naijiria na enwee ife dị aṅa a chọrọ ịlụ e je dute ndị ọcha ife dịka ndị mba chinko ọtụtụ n'ime ndị mba chinko ada asụ asụsụ ọzọ na-abụrọ asụsụ be fa mana enwee ife anyị chọọ ịlụ anyị eje dute fa sikwazịa na be anyị duru ụmụaka mụrụ asụsụ be fa tinyere fa ka a wee nwee ike na-atụgharị ife fa sụ na-agwa ndị be anyị ife a ya-eme ndị be anyị sụa fa agwa fa ife a ya-eme nya wụ translation n'ọnụ ndị bekee ị na-eche ife kpatara ya ife kpatara ya wụ na i jiri asụsụ mmadụ kụziere ya ife ọ ghọta ife ị na-ekwu ị sị mmadụ subtraction o nwere ike before ọ gbakọchaa ife ọ mean oge aganarị ya mana i were asụsụ igbo wee sị ya n'ọọ mwepụ kọwara ya nya n'asụsụ be unu ị na-asị ya addition ị sị ya n'ọọ nti ọ ghọta ife ị na-akọwa e were igbo ị fụ igbo be anyị kụzielu physics were igbo be anyị kụzielu chemistry were igbo be anyị kụzielu biology ị fụ na ụmụ akwụkwọ niile i che na fa amarọ akwụkwọ fa ncha makpọ akwụkwọ fa emebe ya emebe ị na-afụ ya n'anya gị ọ ife akpata na ndị mba chinko na mba ndị ọzọ ndị gago banyemie abanyemie n'ife gbasara nka na ụzụ nya bụ science and technology n'onu ndị bekee na e nwee ife anyị chọọ ịlụ anyị eje dute fa ma sikwa be anyị duru ndị be anyị mụrụ asụsụ be fa tiiri fa ka ha wee nwee ike na-akparịta nya bụ nkata ka ọ na-adaba asụsụ be anyị ma mma o e kwesị na a ga-ejiri ya na-akụziri ụmụaka ife a fụzi na onye na-asụ igbo dịka onye na-amara akwụkwọ maọbụ onye ri ụgwọ akwụkwọ ya maọbụ onye na-amara ife ee biko ka anyị kwalite asụsụ anyị asụsụ anyị na-agbada n'ike n'ike omenala anyị wee na-anwụda wee ọ bụrụ na ị mara asụsụ ị ya-amazi omenala ọ ị mara asụsụ i wee mara omenala onye na-amara ife wụ asụsụ be fa ọ ya-ama ife wụ iri ji i sizi n'iri gbadata n'ịlọ mmụọ ọ ya-amazi ife ị na-ekwu ị ga-amagodo asụsụ wee malụ omenala biko ka anyị kwanyipie iwu n'anya n'ọdịnihu ma anyị were aka anyị ji aga wee gawa nsogbu dịkwa o. nke ezigbo ya nsogbu dị were igbo kụziwere ụmụ gị ife ma ị nọ mba ofesi o ma ị nọ be anyị ebe ọ sọ gị nọrọ asụsụ gị kwesịrị ịwụ ife i ji akpa nganga asụsụ gị kwesịrị ịbụ ugwu gị ị wụ onye igbo ikekwe ị ma asụ mana ụmụ gị amara asụ o nwere ka ọ dị ndị be anyị ka anyị nebanye anya aka m bụkwa maazị Akụeche Chinedu MC Bazito nnukwu nwa a mụrụ na Abagana asị m na ọ ga-adịrị unu mmadụ ije daalụ